ngati tikhalabe wa ogula. Aliyense amene abwera ku ulamuliro sangathe kuchotsa chigonjetso kuyerekeza kupondereza ndi mantha awa, osati dziko lathu kapena dziko la
Ndinazindikira kuti tili ndi mwayi ndipo kuti ndi
mwayi wathu wokhawo chifukwa palibe nthawi
yolakwika palibe malire a cholakwika lero pa foramu tamva mfundo zotsutsa- zotsutsika zokhudza kusintha kwa nyengo koopsa mu dziko lathu tili kale ndi

Go and call everyone to this match. Invite everyone. Let everyone come to the field. Let them come out to abwenzi anga okondedwa for the good of your loved ones, for the good aliyense masiku ano tsogolo lathu for the good of all humanity. dziko lathu zimatengera zochita za aliyense anthu Beautiful as it has ever been. gwirizanitsani zochitapo kanthu ife aku argentina sitiluza

chifukwa tsiku limenelo mudasintha tsogolo la argentina zikomo kwambiri bambo borelo ndinu chitsanzo chenicheni kwambiri mu zochita za muona mtima kwa anthu a ku Argentina ndi anthu aliyense pa dziko lapansi lino. Kupambana kwa anthu a ku Argentina pa kufunika kwa Creative Society kudzakhudza kwambiri miyoyo ya anthu pa dziko la. Inde, monga Bambo Borelo adanena, kusankha kwanga kokha sikukwanira. Creative Society idzakhala imene ngati. Only by working together can we achieve a society that truly benefits everyone.

Greetings to all distinguished ladies and gentlemen. moni kwa mayi ndi a- madona olemekezeka ndikunyadira ndi kuyamikira kwakukulu kuti ndayima pamaso panu lero pa msonkhano wa pa dziko lonse kufuni- wofunika kwambiri wodzichepetsa ndi mwayi wolumikizana ndi anthu ochokera kuma kona onse a dziko lino ndikukulankhulani nonse abwenzi anga okondedwa ndine robby wells ndipo ndine olemekezeka kukhala osankhidwa kukhala pa president wa united states mu 2024 ndi chithandizo chanu ndadzipereka kumanga bungwe la Creative Society lomwe lizabweretse tsogolo labwino kwa America onse ndi anthu onse. Ndiloleni ndiyambe kunena kuti ndi okondwa kwambiri kuona andale ad- adalinga pa dziko lonse lapansi kuyenda ngati ofuna kukhala pulezidenti wawo ndipo pakali pano ndinali ndi mwayi wo-

la dziko lonse ndiloleni ndikufunseni funso abwenzi anga kodi mungakweze malipiro anu ku- kapena kutsitsa misonkho pakadali pano ngati mukufuna yankho lake nla- nlakuti ayi chifukwa chosankha zimenezo zimakupangirani ndi ena mosaganizira zofuna zanu koma ndikuz- ndikudziwitseni kuti Creative Society kudzakhala mphamvu yosankha omwe mukufuna kukhalira Mudzakhala ndi ufulu wopanga tsogolo lanu. Umenewo ndi mtundu wa anthu amene tonsefe tiyenera ndipo ndi mtundu wa anthu omwe tingamange limodzi. Tazolowe, tazolowerana ndi omwe ali ndi mphamvu nthawi zonse amakhala ndi bwino kuposa wina aliyense. Mr. Borello and Rob okondedwa anzanga Bambo Borello ndi Robby Wells akufu, akufu, akufuna utsogoleri kuti abwezeretse mphamvu kwa anthu dongosolo lomwe lili pano lapangidwa kuti andale athe kubweza mphamvu kwa anthu is the key instrument through which our John, society is managed. chifukwa chiyani Ndi chifukwa ndale ndi chida chachikulu chomwe dziko lapansi limayang'anira. Pakali pano, malamulo amatengedwa ndi kuperekedwa ndi andale. Ichi ndi chifukwa chake Bambo Borello ndi Robby Wells akufuna upulezidenti kuti agwiritse ntchito 8 Pillars of the Creative Society mu Constitution zomwe zidzatsimikizira kuti ufulu wanu ndi zopindulitsa.

ndi a m'mayiko ambiri pa dziko lapansi kuti andale omwe ag- ada- adzagwire ntchito yopambana bungwe la Creative Society m'mayiko awo ndiloleni ndikuwuzeni kumene a iwo ali iwo ali at- otanganidwa kukonza malamulo omwe angaphwanye ufulu wa anthu kufunikira ndipo izi zipa- zipitilira mpaka inu anthu mupanga zofuna za zisankho za Creative Society pokhapokha pamene andale omwe amathandizira ndi mtima wonse Creative Society azaonekera m'maiko anu akuganiza za omwe mungabwezeretse ufulu wanu
And that is your support.

inu anthu mutawavotera ndipo motero muvotera Creative Society malingana ngati palibe anthu omwe amafunikira Creative Society andale sangathe kuchita kalikonse zonse zili m'manja mwanu kwa nthawi yoyamba m'mbiri ya anthu Anzanga okondedwa, ndiloleni ndikuuzeni chinthu chofunikira kwambiri chomwe mungachite pakali pano ndi kufalitsa uthenga wokhuza Creative Society. Muyenera kutulutsa mawu kumeneko kwa aliyense mosasamala kanthu kuti ndi ndani, kaya ndi asilikali, ogwira ntchito m'boma, ozimitsa moto kapena amayi apakhomo, zilibe kanthu, akamvetsetsa. akamvetsetsa momwe Creative Society ndi kusintha moyo yawo iwo adzafuna kukhala gawo la izo ndi okonzeka kuvotera ndipo ndikuuze ngakhale in the Creative Society. andale azapindula ndi Creative Society tizathetsa mikangano ndi world where our problems could be solved. mikangano ndi mikangano yonse This is the Creative Society. And it's not just pamapeto pake tizayamba kukhala ndi from the very first day of the kusangalala transition period from the consumer format To the Creative Society, each and every person will receive an unconditional basic income of at least $10,000 per month. Yes, you heard that right. $10,000 per month. Plus, komano ngongole zonse and zidzathetsedwa complete ndipo relief kulondola from interest. ngongole That's zonse right. zidzathetsedwa Debts will be ndipo si canceled. And zokhazo that's not all. sipadzakhalanso There will be misonkho no ya more anthu taxes for individuals or small paokha kapena business mabizinesi ang'onoang'ono enterprises. apakatikati Then tikatero we tidzakhala can ndi have free maphunziro education, aulere free health chithandizo care. chaulere cha There will umoyo be no ndipo utility bills. sipadzakhala ndalama Later zothandizira on, pambuyo if you pake need it, ngati you will be mudzafuna provided at least mudzapatsidwa nyumba 650 zosachepera square 650 meters of housing square per meter per pa munthu person for aliyense free kwaulere and as komanso ngati malo malo achinsinsi anzanga ndiloleni ndikujambulireni chithunzi tangolingalizani za dziko limene palibe amene amasowa popanda tsatanetsatane mmene nkhondo ndi mikangano zilili zinthu zakale ndi kumene mungamve kukhala osogwera mbali iliyonse ya dziko lapansi izi ndi zomwe creative society imakutsimikizirani What can we do to rapidly inform everyone about the Creative Society, you may ask? I urge you to come ndikumbutseni kuti friends musonkhane ndi anzanu komanso anthu omwe ali ndi malingaliro ofanana ndi anu kuti mupange malo ogwirizana angathandizire Creative Society mwaufulu pamene nthawi zonse kulemekeza malamulo ndi malamulo a mderalo pogwira ntchito limodzi titha kuwonjezera mwayi wathu wofalitsa uthenga ndi kupanga kusintha kwenikweni komwe tonse timalakalaka. Ngati titha kupanga dziko lapansi Together, we can change the whole world if we have the will to do so.

kuchitapo kanthu tsopano kuti tibweretse tsogolo labwino ngati tiyamba kuchita zinthu limodzi lero let's rise up tiyeni tinyamuke Thank you, Mr. Wells. The great news zikomo kwambiri Mr.
Wells nkhani yabwino ndi yakuti titha kumanga gulu lake lonse Busa pasanathe zaka 5 or 6, a Wells anatchula mfundo yabwino yakuti, Kodi enawo ali kuti? Pokhala ndi mayiko ambiri padziko lapansi, ali kuti andale omwe angagwire ntchito yomangira gulu la Creative mayiko awo? Yankho ndi losavuta, Adaonekera ndi kupanga pa pempho la chisankho. Chifukwa chake kuyang'ana kwambiri lero kufunikira kwa gawo loyamba lomanga Geluza Institute. The political party Movement of the Liberation of Peoples in Guatemala is running for Congress to implement the eight pillars of the creative society and introduce the electoral platforms on the legislative level. Witnessing the beginning of a new chapter for Guatemala is truly inspiring. We are pleased to introduce kuchitira umboni chiyambi cha mutu watsopano ku guatemala ndi kolimbikitsa ndife okondwa kukudziwitsani rosario ayi wachiwiri kwa kandideti wa movement ya liberation of uh, peoples Alberto Kwijak, SC, woimira wachiwiri wa Congress. Moni kuchokera ku Gotema ndife woimira Movement for the Liberation of People.
It is a pleasure for us to participate in the international online forum Global Crisis. There is a way out.

who get into politics feel like a god or a king who is above everything. And nothing will change until palibe power chimene is in the hands of the people. chingasinthe mpaka mphamvu zitakhala m'manja mwa anthu ndicho chifukwa chake gulu litha kulowa ndale ndipo kuti tipereke mphamvu kwa anthu sitikubwereza choona chokhuza zochita zathu monga movement for the liberation mlp ziziperekedwa ndi zanga beto q s moni ntchito yathu yatsogolo monga opanga malamulo ku congress yakhala ndi moyo wa mtengo wapatali wa anthu onse a guatemala chifukwa palibe anthu palibe ndipo palibe ofunika kwambiri pa moyo wa munthu project yathu yokhala ndi moyo wabwino imayang'ana kwambiri pokupanga dziko lochulukira lokhazikika m'madera ndi kugawanikana kwa maiko omwe amazindikira maiko omwe aiwalika ngati nzika za ufulu ndi maudindo. chifukwa kugwiritsa ntchito ufulu ndi ufulu wa munthu sikuyenera kuphwanya ufulu ndi ufulu wa anthu ena, zomwe ndi zomwe tikunam- tiku- tiku- tikumana nazo lero, kuchepetsedwa kwathunthu kwa anthu. the opportunity to participate masiku ano tili ndi udindo waukulu in osintha actions of our peoples who kudzera are kwa heroic mameya and constant. ndi achiwiri athu ndipo tikupezereka kuti We tichotse take on a serious ntchito anthu responsibility to diversify ngati the powers of the people. sitisatira mfundo za Movement for Liberation ndi maziko a Creative Society anthuwa akhoza kutichosa choncho tikuzindikira kuti tikufuna kuzakhazika moyo wabwino ndi ulemu kukhulupirika za makono ndi zonse zomwe zimatsimikizira moyo ndi ufulu wa munthu
technological modernization and all that guarantees the life and freedom of a human being
tikufuna kuyambisa umisiri watsopano monga nsanja ya zisankho momwe imalola za referendum zisankho za malamulo

Mr. Erwin Ricardo Mas Ball.
Greetings, friends, from around the abwezi world. ochokera pa dziko lonse lapansi tili pano kubwezetsa mawu odzilamulira okha m'madera osiyanasiyana omwe amafuna kuti boma likhale logwira ntchito kukwaniritsa zosowa za za anthu kufuna kukhazikitsa zomwe zima- -fikitsa moyo wabwino. Cholinga chathu ndi kukhazikitsa gulu lolamulira lomwe madera angagwirizane nafe popanga zisankho padziko lomwe zisankho padziko lonse. The movement for the liberation of peoples Movement for Liberation Peoples izakhazikitsidwa project ya moyo wabwino. implies zomwe zizakhazikitsa dongosolo la umoyo maphunziro chitetezo ndi chilengedwe ndi chimalingaliro opanga omwe amalimbikitsa ubwezi kulimbikitsa makhalidwe abwino komanso monga zokhumba za uzimu ndi makhalidwe a wanthu cholinga chathu ndi kupanga dongosolo lokutsatira kukoma mtima mukucho- mukuchitapo kanthu kwa munthu aliyense kuti